Bi ye kari ye juin kalo tile mugan duuru san ba fila ani mugan saba an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen aw minnu sɔgɔlen bɛ mifa communication jabaranin sanfɛla la an bɛ aw ladɔnniya ko nin aw ka dɔgɔkun kibaru wagati selen ye. kalata min kun bolodalen don juin kalo tile tan ni seegin san ba fila ani mugan saba yaasa ka an ka sariyasunba ka o yɛlɛma maa minnu taara ka o ko waleya u ye kunnafonidi kɛ jumadon juin kalo tile mugan saba san ba fila ani mugan ani saba cicb salle de presse kɔnɔna la min ye a ɲɛmɔgɔ ye ni o ye mustafa sise ye ale ye kuma ta a y'a yira diɲɛma la ko kalata in jaabi o bɔra u y'a yira ko maa minnu kun tagara nin ko in waleyali la o bɛ taa i jɔ yaasa ka kala ta o taara i jɔ fo maa kɛmɛ kɛmɛ sarala maa bi saba ni kɔnɔntɔn buruburu bi naani ɲɔgɔnna la ayiwa maa minnu kun tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ a kalata sɛbɛn yɛrɛ la o bɛ t'i jɔ maa miliyɔn seegin buruburu naani na nka maa minnu sera ka kala ta o bɛ t'i jɔ maa miliyɔn saba buruburu saba ɲɔgɔnna la ani u y'a yira fana ko min ye awɔ ye ale de ye jɔyɔrɔ fɔlɔ ta ni kɛmɛ kɛmɛ sarala bi kɔnɔntɔn ani wolonwula ye nka min ye ayi ye sa maa minnu bɔra ka taa vote ayi ye kɛmɛ kɛmɛ sarala o bɛ t'i jɔ maa saba ɲɔgɔnna la mustafa y'a yira fana ko nin jaabi minnu bɔlen filɛ u bɛna nin jaabi ninnu u bɛna na a bila bureau de votew bɛɛ lajɛlen na ani bɔlɔlɔ siraw fɛ ni maa minnu b'a fɛ ka a jaabiw ye aw bɛ se ka u kelen bɛ ka u ka lienw bila min ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye olu ye miliyari mugan ani seegin ɲɔgɔnna franc cfa la u ye o labila kɛnyɛrɛye cakɛda baarakɛlaw ye an ka minisiri min ɲɛsinnen bɛ an ka nafolokow koɲɛ ma a y'a yira conseil des ministres kɛnɛ kan ko bolonɔsɛbɛnbila kɛra an ka jamana ɲɛmɔgɔ ani kɛnyɛrɛye cakɛda baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa ka se ka u ka baaraw k'a nɔgɔya u bolo ani fana ka se ka baaraw boloda sifinnakaw bɛ se cogoya min na ka bɔ palonpalon na ka se ka baaraw kɛ u ye nin nafolo in kasabi in bila u ma o hukumu de kɔnɔna la n'an bɔra yen an bɛ taa bɛlɛdugu bɛlɛdugukaw ka san ɲɛnajɛ min bɛ ni a bɛ fɔ a ma ko festival du bɛlɛdugu ale tako kɔnɔntɔnnan kun ye nin ye jumadon juin kalo tile kɔnɔntɔn san ba fila ani mugan ni saba balontan terrain min bɛ u fɛ yen nɔ ni o y'u ka ekɔliso groupe scolaire AD Kolokani ye. Festival in yɛrɛ kurunbonkarili tun bɛ ka kɛ o kɛnɛ de kan. Kɛnɛ in kan min ye Madame Diassana Fatou Daou a ɲɛmaaya kun talen bɛ ka di ale de ma ni o ye Kolokani perefe ka adjointe fɔlɔ ye. Kɛnɛ in yɛrɛ kan maa caman de bɔra. kolokani ka den minnu bɛ bamakɔ minnu bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen bɔra yaasa ka fara ɲɔgɔn kan ka sababuya kɛ fɛstivali in yɛrɛ dabɔkun de ye maaw bɛ se cogoya min na ka ɲɔgɔn dɔn ka fara ɲɔgɔn kan wa u ye kumasen min yɛrɛ ta ɲinan tako kɔnɔntɔnnan na o ye bɛn ani kelenya de ye n'an bɔra yen an bɛ taa tɔnbɔkutu tɔnbɔkutukaw fɛ yen nɔ kasobonba min bɛ yen nɔ kasoladen tan ɲɔgɔnna olu y'a ɲini ka boli u ka nin boli in kɔnɔna la an ka faamaw ye tɛgɛ kɛ maa kɔnɔntɔn na nka maa kelen ale bɔnɛna a ni na maa duuru olu joginna ani fana maa min ɲɛsinnen bɛ kaso in lakanako ma ni an ko o ma ko surveillant o fana joginna an b'a fɔ ko ala ka nɔgɔya kɛ maa joginnenw ye ani an bɛ an ka finitigilakaw fo u ka nin cɛsiri in kɔnɔna la nin in bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na ni ala ma basi kɛ aw ni ne na kari wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ka kunnafoni di aw ma laadiriya la